Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse komwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife a Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Mudzi panonso makamaka timakhala tikunena kawirikawiri kuti kumakhala bwino ndi anthu kaamba kakuti Mulungu adatibisira mawa. Kodi izi tanenapo ah, chifukwa chani? So tonse pamodzi tikudziwanso kuti a Ken Msonda atachitachita phokoso ah, kwa zaka komanso kwa nthawi zochuluka tikuona kuti pano adatitu zii. Kodi a Ken Msonda adati zii pa zifukwa zake ziti? tisadafotokoze zifukwa zimenezi komanso apa tili ndi audio ina imenenso tikuona kuti a ken msonda asadakhale zii pakatipa adang'alulanaso ndi a shadrick namalomba kaamba kokuti a ken ah, zimamveka kuti amaonesa makamaka timasaini tokuti akufuna atabwereranso ku dpp so ak- ah, makamaka a shadrick namalomba adachita chong'alula a ken kuti ayitu kuchipani kunoko musabwere tinakwana mukudziwanso ku opposition imene kumaning'inira so tidaona a ken msonda adayankha ndithu asadakhale zii audio yake ndimene tikufuna ndisewere pamodzi pano ndipo ndimanenanso kuti mukafika mapeto mukumvera komanso kuonera osamaiwala kupanga like share komanso subscribe kuti nkhani zonse kuchoka pamodzi pano ndale sports komanso entertainment zisamakuponyeni tiyeni timvere limodzi audio ya a ken msonda uh, uthenga opita kwa shadrick namalomba kodi adang'alula uh, kapena kuti adang'alulamo zotani

yowauza mtundu wa amalawi kuti m'malawi muno timalemekeza anthu amene sanachitepo kalikonse ndi kumawatenga ngati mahiro nkumasiya anthu amene agwira ntchito yooneka pa ground nkumawatenga ngati ndi osokoneza makamaka inu amene zinthu mmaziyambira pa mgongo mmaziyambira pakati simmadziwa kumene yachokera nkhani chifukwa m'malawi muno timakonda dala kusokoneza history ndiye ndimakuwuzani kuti ine ndine founding member wa dpp zimenezi mufune nanu musafune zili m'marekodzi ndipo ndithokoze kuti anthu ena amene ali moyo akuziziwa sangapereke komenti koma pansi pa mtima akakhala kunyumba kwawoko ndi ana awo ndi akazi awo akumauzana kuti a msonda atu akunena zoona ndipo ndikubweretsa part 2 yokuti ine ndine founding member wa dpp ndipo ndibwereze sikuti zimenezi ndikunena kuti ndikufuna udindo ku dpp ayi sikuti zimenezi ndikunena kuti andikondere ku dpp kwa andipase kaya u board member kaya andipase mabizinesi andilembere ntchito ananga ine ayi ndikunena kuti mbiri musamayifute chifukwa Malawi muno mumafufuta mbiri ndinakutchulirani ma founding members ena a dpp nakuuzani za Paul Maulidi, nakuuzani za Samson Msosa, nakuuzani za Salimu Bagus, nakuuzani za Dr. Ken Zikhale Ng'oma, ndipo nazinena ineyo kuti anali oyambirira anthu kuti tipange chipani cha DPP ndi late Bingu wa Mutharika, mzimu wake upitirire kuusa mumtendere. Nde pano ndikubweretsa pati 2 ndipemphe ena amene ndikutchuleni mayina awo momuno mundikhululukire chifukwa anthu enanso amakuonani ngati inu ndinu anthu kuti simunapange chilichonse m'Malawi muno ena amakunyozani kumaganiza kuti inuyo mu dpp muja palibe chimene mwachita contribute ndiye ndikutchulani dala i hope simundidandaula koma ndikufuna kuti anthu azidziwa chenicheni ndi chani ena amene mmaona kuti kaya ali pa masignature za dpp ngati matrustees ena amaona kuti ali kutsogolera kujijirika amakana kumusatira bingu amakana kukhala ndi bingu koma ataona kuti zapsa ataona ma foot soldiers tagwira ntchito chipanichi chayamba kuyenda mpamene amabwera kuzajoyina vuto anthu otero amakapupuluma amakhala kusogolo nthawi imene timayamba zimenezi achina namalomba kulibe mwinanso ali ku school ku primary ena mukuwaona apa amene amalemba ganyu daily kuti azinyoza ineyo kulibe mwinanso ali ku school ya mkaka asakudziwanso za ndale pamene timakumana kunyumba kwa maulidi ku bangwe ndi kumene timakumanirana kunyumba kwa maulidi ku bangwe tikachoka kunyumba kwa maulidi uja timakakumana ku bangwe konko ku ofesi kwa makwinja ndipo anyamata athu amene amatigadira kumatiteteza anali achina ben chitenjewo achina maikiyo mike ben chitenje bangwe wani amene muwafunse akuwuzani mbiri akuwuzani kuti asonda akunena zoona inali nthawi yovuta kwambiri imene kunali ma young democrat ovuta koma ife tidalimba mtima kumusimikizira bingu kuti ife anatiuza tibwere kwa inu tigwire nanu ntchito ndi bakili nde sitingakusiyeni tiyenda nanu amene amalimbisa mtima kwambiri anali kasimu chilumpha dr kasimu chilumpha msonkhano woyamba wa dpp koma uli wa udf kuti profesa Bingu Mutharika wasankhidwa wakwa goliati master of ceremony nali ineyo msonkhano umenewo master of ceremony nali ine achina mphepo kulibe ine nayankhula kwa goliati and ananena Kassim Chilumpha mawu awa ife inu sitikusiyani bwana Bingu munthu wanzeru sungamasiye kuyenda mtala nkumakayenda kutchire wakawaka msewu ukuona nde ifeyo olo ena akusiyani ife tiyenda nawo achina mphepo kulibe anali ku udf amadananso ndi bingu ndipo mmene ife timakakumana ku zomba state lodge nkhani ndakuwuzani mu episode 1 achina mike chitenje analipo achina makwinja analipo ndi anali anyamata athu amene ifeyo amatiteteza ndi amene mafunsa achina mike chitenje bingu anapanga msonkhano pa Ndirande ndipo adachita kunena bingu kuti ndikulimba mtima chifukwa cha anyamata anga amene akunditeteza achina Mike Chitenjewa achina, a- a- a- achina jomo awa achina stone amiyendo amene akunditeteza kuti ndikulimba mtima ku Ndirande master of ceremony msonkhano nali ine Honourable Kenneth Msonda so enanu musamangondiona ine nkumandiona basi mzituma anthu aganyu azitukana amene uja ah, amene uja ndi ndani chipani cha dpp chi inu kunalibe ife tinachivutikira chipanichi ndipo ngati pali munthu ofuna kuti a president a professor arthur peter mutharika mumthokoze kwambiri ndipo maulidi zimene mwapanga ndi izi ndi a richard msowoya kuwapasa recognition mumpatsenso paul maulidi paul maulidi analemba constitution ya udf analemba nayo constitution ya dpp ya Binguyi analemba nayo constitution ya pp koma munthu uja anaiwalidwa komatu pano ali moyo Your Excellency, ngati pali anthu oti mwayamikire mwathokoze mwapange recognize ndi ndi achina Paul Maulidi. Ngati pali anthu oti mwayamikire mwapange recognize ndi ndi achina Bangwe One, achina Stone, achina Malunga, anyamata amene aja ndi anali anyamata athu ifeyo omatiteteza kuti DPP ikhazikike wera amene akutumbwa kumakhala kutsogolo kumatukana akhalani konko musabwere kuno anali ana sindifunanso kubweranso kumeneko sindingabwere iwalani kumeneko sindingabwereko am comfortable ku congress am comfortable ndi chakwera koma musiye zipongwe inu kunalibe kunalibe nthawi imene nkuti udf ikuvuta kwambiri kuli ma young democrat ife ndi anyamata enieni a bakili ife bakili amatikonda za nnyo mmene bakili amantenga bingu kuti ayimirire ku udf ambiri anadana ndi bingu ife ndamene tinayima ndi bakili ndi bingu bakili anachita kutituma ife achina ben chitenje achina stone achina mwamadi ife achina humphrey mvula achina hophmally makande anachita kutipasa bingu bakili kuti uyu musamusiye anthu adana nane adana naye koma anyamata inu ndikukuuzani uyu mtenge mukhale naye nkona bingu amatikonda chifukwa amatidziwa kumene tachokera lero mzilemba ganyu ana oti inu munali ku sukulu ya mkaka enanu nthawi imeneyo mwinanso makolo anu chibwezi asanayambe inu musanabadwe nde lero muzikhala pa chulu kumatukana ma founding members ambuye akhululukireni ndibwereze sikuti ndikunena izizi kuti ndikufuna udindo sikuti ndikufuna kuti akapena apm andiganizire sindikuti ndikuchokaso congress koma muzisatira history chifukwa mdziko lino la malawi mumapomboneza dala history so ndakutopelani nanenso ndikuwuzani zoona zenizeni za ndale za muno malawi ndipo mukapitiriza zomantokosatokosa muyalusa anthu ambiri chifukwa anthu ambiri amene amalawi muwalemekeza kuti awa ee awa ndandale ee awa athandiza sanachite chilichonse nde ndayika pa mbalambanda ndiwayika pa mbalambanda ndiye muzidabwa kuti aa kodi zoona uyu sadachitepo kanthu nanga ulemu wonsewu a kodi zoona uyu sadachitepo kanthu nanga ulemu wonsewu ndibwereze Paul Maulidi is one person who worked so hard kuti chipani cha dpp chikhazikike cassim chilumpha is one person who worked so hard kuti chipani chikhazikike samson msosa salim bagus ine honorable ken msonda we worked so hard kuti bingu akhazikike ndikuyambisa chipani cha dpp ndipo ma young cadet akuvuta ma young democrat akuvuta anyamatatu amene anali kutiteteza ife anali achina bangwe one achina stone achina green malunga achina makwinjawo amenewo ndiye anali anyamata anachifera kwambiri chipani cha dpp kuti mpakana dpp ikhazikike lero ena nkumapeza kuti kuli chipani cha dpp nkumadyerera muzingodyerera koma sizoti muzitukana ma founding members honorable kenneth chitatata kwamba nandi katolitoli msonda village headman katolitoli mukanitokosaso ndibwera ndi part three ziko
Tikuyamikireni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni nchoti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidziyendera limodzi kuyambira lero mpakana masiku omwe akubwera kutsogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu